aghọtabeghị m ife akụ na-arata ugo ji wee ka dụ free na-awandagharị as a free man what is that man still doing as a free man ndị operation udo ga-achị udo ga-achị kedu ife akụ na-arata ugo ji wee ka dụ free na-akpagharị akụ na-arata ugo bragịrị openly na ọ na-egbu mmadụ gbuo kpochapụ family niile all in the name of na ọ na-atụ alụsị he has claimed openly to taking possession of ozu ndị mmadụ to the point of ije bọ ije bọ ozu onye nwụrụ anwụ now i am asking kere ife akụ na-alata ugo ka nọ as a free man na-akpagharị i want you people to tell me how is he going to lie to us or deny na ọ hị ele paasị mmadụ kee ka anyị ya-esi marụ na ọ hị ele paasị mmadụ ozu mmadụ niile ha na-ebute n'arụsị ahụ ha ha na in fact ndị aka ji ọfọ niile a nọ n'ọkịja i don't know why they are still walking away free this m- m- eh, moto ndị udo ga-achị supposiri ibido ọrụ all the way from Okija because na ndị a wụgodu ndị na-ebugharị ozu mmadụ anyhow we want them we want them but ha claim na ha ha n'ife maka na ọnwụ ya-egbu nwa nkịta aha ekwe ya anụ isisi nsị ọnwụ na-egbu nwa nkịta aha ekwe ya anụ isisi nsị and he who the gods want to destroy they first made mad ha werie na-abrag where are they now kedu ife akụ na-arata ugo ka dụ free akpagharị ka m na-ajụ kedu ife ndị operation udo ga-achị ya ejije arrest akụ na-arata ugo and his clique bukọrọ ha ncha niile kpụnaa ha ọka let them first of all start by explaining to government how ozu ndị mmadụ niile ahụ dụ na possession ha how it came there kedu ife gburu ndị ahụ e, examine paasị ahụ ndị niile ahụ ebutere ebe a ma na ọ ka zukwara ezu ịghọtago ugo ebeluna na mgbagbu oge unu na-enyegharị unu nọkọtara chọọ ka ife ọjọọ na alụ wee wụrụ the order of the day ịghọtago e nyewe unu ndụ unu na-emisbehave unu amaghọ na enwe the days of reckoning unu amaghọ na a ya-enwe the judgment day i don't know why akụ na-alata ugo and his cliques from okija the group of aka ji ọfọs ndị na-eme e gbuo mmadụ a dọkpụrụ ozu e i don't know why they are still walking, walking around free as free men government take note ndị a nwere ozu mmadụ na shrine ha ha kọọrọ ụnụ ka ha si wee lay claim on that ozu mmadụ kedu ife gburu ndị ahụ examine ụnụ parts ahụ ndị ahụ ka ụnụ ma na o zukwala ezu because ụfọdụ ndị a ya ada ele ma parts ahụ mmadụ for ritual purposes yes ụfọdụ wụrụ onye nwụrụ ọfụụ ha nwere ike egbuo e, e mmadụ harvestịa organ ya buru ozu bịa drọpụ ebe a on the name of n'ozu ebute na arụsị bụrụ asid kwa onye ọwụla ya elele a sịrị na arụsị ime na onye ọwụla ha elele ịghọtago i told you people Okija shrine survived Chris Nwabueze Ngige it may not survive uh, uh, uh, administration of Charles Soludo this is just the beginning ịghọtago ụnụ chọrọ ka alụghị omenala impunity dị so much among you people because na Matthias and his cohort na cover atrocities unu na-eme they choose to disregard alụ niile unu na-eme na-akpọ ndị nọ na pulpit ezi ozi ọma onwego in fact the worst pastor is better than the native doctor do haidoro mma the worst pastor is 100 times better than a native doctor adukeweho worst i am telling you the honest truth ha disregard ya unu unu na-eme alụ unu na-enwe aṅụrị unu che na ọ ya last chineke ebiniena n'iwe Governor Soludo Anambra State government Operation Udo ga-achị your attention is needed at Okija unu ya uncover unu ya uncover a scheme of all time that will make history in Nigeria jeenu na arụsị Okija before ebusisi ozu niile ahụ ndị a dọbala ebe ahụ jeenu capture ozu niile ahụ meenụ ha autopsy mara ife gburu ndị ahụ manụ ndị butere ozu ahụ ebe ahụ mara ndị e ji egbe gbuo examine unu parts ha mara parts ndị zuru ezu mara ife eji pass ndị agha adụ ha wee mee you people will unveil to us what is going to shock Nigerians and shock ndị Anambra State I still remain ezugo ife anyị na-eme ụka o wee dị mma happy Sunday my people Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel, share this video, like and comment. Drop your thoughts in the comment section, subscribe. Thank you for watching. God bless.